Ụnụ abọọla chi Igbo ndị ọma nnọọ na akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'Owelle 99.5 FM Enugu taa bụ Fraịde ahịa afọ mkpụrụ abalị iri abụọ na ise nke ọnwa anọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise na mbụ nara m ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ A tọrọla ndị njem okporo ụzọ ruru mmadụ iri na itoolu site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achị ehi na Benue steeti n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ We Tọzde. Ụlọakụ mba ụwa bụ West Bank, World Bank ebuola amụma were sị na oke agụụ na ụbịam ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naịjirịa malite n'afọ 2027 na-abịanụ ọkụ egwu ama ama bụ Daddy Showkey agwala aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago ka ọ kpụọ afụ ọnụ ya tupu ọ malite inye iwu ka a malite ịnwụchikọ ndị ahụ bu isi dada. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri ụdụ ka anyị ji bịa na nke ụtụtụ taa ma cheta na akụkọ ụwa anyị na-agakwa n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org Tọzie ntị n'ala ka anyị butuoro gị akụkọ ndị a n'otu n'otu. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazu. Opekata mpe ihe ruru mmadụ iri na itoolu Nọ n'ime ụgbọala abụọ abụrụla ndị a tọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achị ehi ji ngwa ọgụ n'obodo Jor Kọmuniti na mpaghara okporo ụzọ si Adoka gaa Naka nke kansụl ime obodo Gwer West dị na Benue steeti. Ndị nta akụkọ nwetara ozi na ụgbọala abụọ ahụ ka a nọrọ n'akụkụ okporo ụzọ chebiri dị ihe ruru ntu kilomita atọ na-esi na obodo Naka bụ isi ọchịchị nke kansụl ime obodo Gwer West na steeti ahụ. Otu n'ime ụgbọala ahụ ka e kwuru na o si na Ankpa nke dị na Kogi steeti aga Makọdị bụ isi obodo Benue steeti ebe nke abụọ si Lokoja aga n'otu Makọdị ahụ. Otu onye eze ọdịnala na obodo kansụl na kansụl ime obodo ahụ bụ His Royal Highness Daniel Abomtse bụ ya gwara ndị nta akụkọ maka ya bụ nkuzu ọchịchị etiti ala anyị etuola mba Ghana maka ịnapụta ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa ndị na-eto eto dị narị abụọ iri itoolu bụ ndị a tụrụ mgbere gaa na mba ahụ iji manye ha ka ha malite na-akpa arụ dịgasị iche iche n'aka nke ọzọ ka ọchịchị etiti kwekwara nkwa inye ndị ntorobịa ohere ọma nke ọzụzụ aka ọrụ iji belata oke ọnọdụ nke enweghị ọrụ n'ala anyị Minista ogo nta na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu bụ ya kwuru nke a n'oge o mere njem ya gaa na ụlọ ọrụ nke Economic and Organized Crime Office dị na Accra bụ isi ọchịchị mba Ghana bụ ebe a nọrọ jichie ndị ahụ niile. N'otu ọgbakọ ha mechiri ụzọ nwee ya na onye ji ọkwa Executive Director nke ya bụ ụlọọrụ bụ Mr. Bashiru Dapilah ka onye minista ala anyị ahụ kelere ọchịchị mba Ghana maka ịrụ ọrụ ha. ka ọ bụ nke mara mma. Bianca Ojukwu kọwara ịtụ mgbere mmadụ dịka ịgba ohu n'ụzọ ọgbara ọhụrụ. Minista ahụ gwara ụmụafọ Naịjirịa ka ha zere ndị ahụ na-abịa ekwe ha eluigwe n'ụwa ya na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ a ga-emere ha n'obodo ọzọ kwụrụ maka na ụdịrị ndị ahụ na-emecha hụta onwe ha na ebe a gbara ha dịka ohu n'obodo ọzọ gọọmenti etiti enyela nkọwa na mbọ ọ na-agba iwugha ezi ọnọdụ ngalaba ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ na ogogo bụ ọpụrụiche nke mba ụwa nkọwa a pụtara ihe site na ọnụ minista ala anyị na-ahụ maka mwogha ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nke nka na ụzụ ma bụrụkwa nwafọ Enugu steeti bụ Honorable Uche Nnaji oge otu Private Broadcast Media Managers kpọtụrụ ya n'ime ime obodo ya dị na Akpugo nke Nkanu West Local Government Area n'Enugu steeti ka m kpọbata Nnabuife Nwekwu onye ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'ozuzu oke ya
managers dịka otu jikọrọ ndị isi ụlọ mgbasa ozi redio nakwa nke onyonyo telivishọn kwụrụ n'onwe ha n'obodo a bụ Naịjirịa wụchiri njem ha na nke Honorable Uche Nnaji ji ọkwa minista ala anyị na-ahụ maka mwogha ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ ịmata ka ya na

Ndị sonyere na njem mkparịta ụbụbọ a gụnyere ndị General Managers ụlọ mgbasa ozi redio nakwa nke telivishọn kwụrụ n'onwe ha sitere mpaghara dị iche iche nke ala anyị gụnyere ndị isi ụfọdụ ngalaba dịka nke akụkọ ụwa ihe omume nakwa ngalaba ndị ọzọ nyere ha bụ ụlọ mgbasa ozi kwụrụ na onwe ha N'aha ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu ka mụ onwe m bụ Nnabuife Nwekwu ji wetara gị akụkọ ndewo Nnabuife Nwekwu maka ibe akụkọ anyị wetara gị akụkọ azụmahịa ụlọ akụ mba ụwa a kpọrọ World Bank nọrọ ụnyaahụ Tọzde were kwuo sị na agụụ na ụbịam nke eriwe ma afọ ejila ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naijiria site na ihe ruru pasenti atọ na ụma isii malite n'afọ 2027 ruo ihe ruru afọ ise ọzọ na-abịa. Nke a pụtara ihe

ya na oke ndabere na otu ihe bụ ya ga-eme ka ihe ọbụla kụọ afọ n'ala World Bank mechara too tụọ alo ka ọchịchị etiti jikọọ aka ọnụ ha na ụmụafọ ala anyị hazigharịa ọnọdụ akụnụba site na ngalaba dị iche iche iji gbochie ajọ ọnọdụ ahụ na-abịa n'ọdịnihu n'Owelle 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị a ị na-anụ si were na-abịara gị anyị ga-aga n'iru ma ọ bụrụ na anyị gacha obere ezumike gakwa n'iru na-esonyere anyị
iri aka azụ ma ọ bụ ngarị ka ndị si ekwu etinyela ọtụtụ ndị mmadụ n'ihe ize ndụ dị iche iche ya bụ ọdachi ebiela ọnọdụ akụ na ụba anyị aka ọjọọ ma mee ọtụtụ ndị mmadụ ka ha debe eze ka ewu A ga-ekwu maka ntapu ule, imenyere mmadụ maka na gị na ya bụ nwanne, otu agbụrụ ma ọ bụ otu okpukperechi, inye aka azụ. A ga-ekwu ole ghara ole, ya bụ ụmụ ibe, ka anyị wetakene na ezi mgbanwe site n'ịgbaso iwu ndị ahụ na-achịkwa obodo. Ya ka anyị mee obodo anyị ka ọ dị mma maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ozi a na-abịara gị n'Owelle 99.5 FM.
ọdịnanị ndewo dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị ka anyị gaa n'iru na akụkọ ndị ọzọ anyị ji n'aka Akụkọ anyị agaala na mba ofesi. Otu jikọtara mba ndị ahụ e nwere n'ọwụwa anyanwụ ala ndị isi ojii akpọrọ Economic and Community of West African States ECOWAS n'aha ịchafụ akatọọla ya n'ebe ọ dị oke elu bụ nkusu nke ndị agha ọlụọ ọgbalaga mere na mba Benin Republic ma kọwaa ya dịka nke ndị afọ tara mmiri chọrọ iji ghasaa ihe ọbụla na ya bụ mpaghara ya bụ nkusu bụ n'abalị iri na asaa nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ eprel ka e mere ya ma laa ọtụtụ ndụ n'iyi n'akwụkwọ ozi ya bụ otu ECOWAS wepụtara na Abuja nke ala anyị bụ Naịjirịa ka onye isi oche ha bụ dọkịta Omar Alieu Touray katọrọ nkusu ahụ zigara ezinụlọ nke ndị ahụ metụtara ya na gọọmenti mba Benin Republic ozi iti aka n'obi n'akụkọ egwuregwu onye nlekọta otu egwuregwu Rangers International Football Club nke Enugu steeti bụ Amobi Ezeakụ agwala ndị otu egwuregwu ya ka ha kee ajị n'ume ịhụ na mmeri bụ nke ha N'oge ahụ ha ga-ezute ogbo ha bụ Enyimba City nke Aba. Enugu Rangers ga-ezute Enyimba City na asọmpi nke iri atọ na ise ya n'ama egwuregwu Nnamdi Azikiwe Stadium dị na Enugu n'ụbọchị ụka na-abịa. Ya bụ otu egwuregwu a makwara dịka Flying Antelope emeriela naanị otu ugboro na asọmpi ise zuru oke ha pụtagoro ihe na ya ndị nta akụkọ nwetara ozi na otu Enugu Rangers ha na Enyimba City kpara onwe ha onye laba onye laba mgbe mbụ ha zutere onwe ha n'ime oge anyị nọ n'ime ya na Aba nke dị n'Abia steeti n'akụkọ obi aṅụrị bụ entertainment Daddy Showkey nke na-akụ egwu n'ala anyị akatọọla aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago maka ntụziaka nke o nyere ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ sị ka ha malite ịnwụchikọ onye ọbụla ahụ nwere isi dada ndị nta akụkọ nwetara ozi na aka na-achị steeti ahụ nyere ya bụ iwu n'ụbọchị tuzdee n'oge ya na ndị ọrụ nchekwa ya nwechara ọgbakọ o kwuru na nzọụkwụ ahụ bụ otu ụzọ ọchịchị ya chọrọ isi kpochapụ ndị ekperima kpamkpam na Minna bụ isi obodo Niger steeti na nzaghachi ya site na ọwa ozi Instagram ka Daddy Showkey bụ onye nwere isi dada ahụ a na-ekwu maka ya ma ọ bụ ntutu isi dada bụ ya na-akpata ajọ ọnọdụ nchekwa n'ala anyị dị ka ọ nọrọ n'oge ahụ kagbuo njem nke ọ kara ime gaa Niger steeti gwa maka iwu ọhụrụ ahụ ka Daddy Showkey gwara gọvanọ Umar Bago ka o buru ụzọ kpụọ afụ ọnụ ya tupu ọ chọgharịwa ndị bu ntutu isi dada ka ọ ga-akpụ o wee bụrụ ya n'ebe a ka ọ ga-akụrụ ọnụ bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bịara gị n'Owelle 99.5 FM Enugu tupu anyị awụsa ọwara tọọ ntị n'ala ọzọ ka anyị gụpụtara gị ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ ka anyị mere ka ị mata na a tọrọla ndị njem okporo ụzọ ruru mmadụ iri na itoolu site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achị ehi jicha ngwa ọgụ n'otu okporo ụzọ dị na benue steeti n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ tọzdee akụkọ azụmahịa ka anyị mere ka ị mata na ụlọ akụ mba ụwa bụ World Bank egbuola amụma were sị o na oke agụụ na ụbịam nke eriwe ma afọ ejuna ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naijiria malite n'afọ 2027 na-abịa abịa n'ikpeazụ ka anyị kọkwara gị na ọkụ egwu ama ama n'ala anyị bụ Daddy Showkey agwaala aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago ka o buru ụzọ kpụọ afọ ọnụ ya tupu ọ malite inye iwu ka nwụchikọ ndị nwere ntutu isi dada n'aha ndị niile dere ma hazie akụkọ ụwa ndị a ị nụrụ nke Nnabife Nwekwu nọ n'isi ya ka m Chika Nwazu onye tụgharịrị ma gụọrọ gị ya n'asụsụ igbo ji ekenesi gị ike maka ezi ige ntị gị na-asị gị ka ụtụtụ taa mara anyị
Ya gaziere gị. gbanye redio gị soro ibe gị nwere ibe ndụ na Owelle FM 99.5